bɛnkɛja i dɔgɔkɛ ko ko ale bɛ don a ka chambre kɔnɔ toujours ka taa a muso kɔrɔmuso fa kelen ba kelen dalen sɔrɔ ka dilan kan wa fini kunkurunin fitinin de b'a la a ko walahi ale degunnen don k'ale tɔɔrɔla k'ale bɛ se ka mun kɛ nin ko in na
ala k'an bɛɛ sɔn wa lamini cɛ b'a fɔ ɲɛna yɔrɔ yɔrɔ i b'a sɔrɔ a y'a fɔ a muso ɲɛna ka dɛsɛ u m'a mɛn a k'a fɔ a muso somɔgɔw ye siga foyi tɛ nin na a k'a fɔ a muso somɔgɔw ye k'a f'u ye a hadamadenyalama ɲuman y'o ye a ye kangari da awɔ sinon n'i ye molobaliya kɛ k'a sɛgɛrɛ don o don lamɛnbagaw k'a kɛ to a b'a dabila o nka o t'a ɲumanama ye ɲumanama ye min ye a k'a fɔ a somɔgɔw ye a k'a fɔ a muso somɔgɔw ye sinon a bɛ nin fɔ yɔrɔ yɔrɔ muso y'a fɔ i b'a sɔrɔ a bɛ ka kɛ yɛrɛ muso yɛrɛ zenelen don nka a sirannen don a bɛna fɔ cogo di
jɔn de b'i da dilan in kan a k'a muso kɔrɔmuso muso kɔrɔmuso dayɔrɔ ye yen yan ee tɛnɛ o camanba bɛ yen fo ka t'i da i dɔgɔmuso n'a cɛ ka dilan kan o caman e bɛ an ma kuma min f'i ɲɛna k'a i b'a sɔrɔ hali fini ɲɛnama yɛrɛ fɛnɛ t'a la
dɔgɔmuso ka ci tigɛ a kɔrɔmuso wa a dɔgɔmuso tɛ se ka kɛlɛ kɛ tɛnɛ ayi a ka ci tigɛ ye ayi cɛ yɛrɛ de bɛ nin kɛlɛ kɛ dɔgɔmuso in tɛ se k'a fɔ o peut-être i b'a sɔrɔ yanni dɔgɔmuso in ka furu kɔrɔmuso in yɛrɛ fana ka so tun bɛ tan ni bolo ɔ mais ni aw cɛw tɛ kelen ye i b'a sɔrɔ ni nin cɛ mago tɛ ko la mais ni e mago b'i ka du la donc i bɛ fɛɛrɛ de kɛ i b'a dilan n'i y'a fɔ dɔgɔmuso a muso ye i muso ye o ma se ka fɛn bɔ a la a f'i muso somɔgɔw ye n'i y'a f'i a f'i muso somɔgɔw ye mm. n'a ma dabila na n bɛ min f'i ɲɛna n bɛ fɛn dɔ f'i ye fo ka diɲɛ wuli a ti don i ka so kɔnɔ tuguni. mɔgɔ dɔw dɔw hakili ka dɔgɔ sa. lamini m'o de fɔ a ye. nin ma se nin na dɛ. i y'a faamu e bɛ taa fini kunkuru don i buramuso ah. i buran i burankɛ ka chambre a ka dilan o kɔrɔ t'a ye n burankɛ na n bɛ yen. n b'i fɛ ayi o yɛrɛ tɛ koyi tɛnɛ n burankɛ na n b'i fɛ tɛ mara cogoya dɔrɔn de don u ka mara cogoya dɔrɔn sinon e bolo k'a ɲɛbɔlen de bɛ burankɛ in fɛ yan ee a dɔw ɲɛbɔlen b'a fɛ awɔ o bɛ se ka kɛ mais nin cogoya in han walahi a ɲɛbɔlen tɛ burankɛ in fɛ u ka mara cogoya de don e ka fini kunkuru don k'i da burankɛ ka dilan kan a ye sabali cɛ bɛna cɛ a b'a tellement a b'ale kunna nin ye ne dɔgɔmuso cɛ ye quoi o cɛ- o musolama de b'ale ɲɛkɔrɔ quoi o musolama ma ɲɛkɔrɔ ko cɛ de don Wali. ale bɛ kan ka fini kunkuru don n'o bɛnna ɛ, ɛ, kɔrɔmuso buramuso forme ɲuman ma mara de b'a to farikolo mara de jɛma b'a to mɔgɔw b'o dɔn Ɛɛ, est-ce que i y'a faamu mara de b'a to mɔgɔw b'o dɔn ninnu ka mara de cogoya de don u ka mara cogoya de man ɲi donc dɔgɔnin tɛ se k'a fɔ parce que n'i y'a sɔrɔ u ka so bɛ ten ka kɔrɔ kɔrɔmuso in fɛ olu tun bɛ taa kɛ ten ne e tɛna se ka fɛn fɔ dɛ n'an ka f'i ɲɛna n'u mara kɛcogo bɛ ten hali n'u taara fɔ so olu t'o kɛ ko jugu koyi a y'o de f'a ɲɛna a ka taa fɔ so n'a ma n'a taara fɔ so wala tɛ n'a ka na taa kɛ ko dɔrɔn fɔ a ɲɛna kelen kɔfɛ a tɛ don a ka so kɔnɔ tuguni
a burankɛ in tiɲɛ yɛrɛ la foli ka kan ka k'i ye dɛ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i sɛgɛnnen dɛ i tɔɔrɔlen i ni ɲani e mais nin bɛ se ka kɛ cogo di cɛ ni muso ye tasuma ni eh, mm. kɔrimugu di mm. eh, e bɛ t'i da i dɔgɔmuso ka so kɔnɔ ni don min na dɔgɔmuso taara yɔrɔ dɔ la k'e e to sokɔnɔna la don ah. cɛ ka bɔ baarakɛyɔrɔ la ka na i tɛna na furu sa i tɛna mm. furu cɛ ale de da kelen bɛ tila k'a fɔ n'i cɛ b'a ka malobaliya la a k'a kun tɛmɛ ka bɔ ne kan dɛ mm. i cɛ nana ka na fɔ ne yɛrɛ kan ka na n dalen sɔrɔ n dalen don n bɛ ka n ka reposer dɔrɔn k'a bɛ k'a bɛ malobaliya ɲɛsin n ma mm-hmm. n ko kɔrɔmuso sugu de bɛ tila k'o f'u dɔgɔnin ye k'u dɔgɔninw ka furu sa mm-hmm. k'a sɔrɔ ale de y'a laɲini mm-hmm. eh non a faamuna mm. d'accord ni minnu b'a kɛ dɔrɔn u k'a dabila ko ɲuman tɛ a ka taa o de sira fɛ
baasi tɛ ko ka aw fo kosɛbɛ a ko problème b'ale da la ale cɛ ye aventurier de ye a k'a bɛ taa san fila kɛ faransi a bɛna kalo saba kɛ mali la a ko a bɛna kalo saba vacances kɛ a ko vraiment c'est très dur pour moi d'attendre k'a mako bɛ conseil la k'a farikolo b'a sɔsɔ kojugu yanni cɛ ka na kuma filɛ dɛ a k'a ɲɛfɔ cɛ ɲɛna kɛ lamini ka cɛ wele a k'a fɔ a ɲɛna ka dɔ fara kalo saba kan ale bɛ yɔrɔ min na sisan n'a farikolo b'a la ka sɔsɔ parce que eh, eh, cɛw k'a faamuya plus muso bɛ si dɔ sɔrɔ muso farikolo de bɛ ɲaga ka taa fɛ e m'a mɛn eh, o bamananw ko ko fiɲɛ kɔrɔ ji sumalen k'o ka di dɛ o de la muso ka kan ka furu wagati min ale ni a ka tila a ka tila denwolo la wagati min paseke a bɛ tila denwolo la tuma min na o b'a sɔrɔ farikolo ɲagalen don cɛ muso yɛrɛ ka labɛn ka kan ka bɛn cɛ ma o wagati de a tun tɛ fɛn fɛn dɔn furu kɔnɔna na ani suna ni farida kɔnɔna na a bɛɛ bɛ n'a la o wagati a bɛ diyaba de sɔrɔ a la jama ka hakɛ to n'o wagati kɛra k'e cɛ bɛ kɔkan dun a lamini a ma nɔgɔn dɛ cɛ muso caman bɛ don jɛnɛya la u yɛrɛ nɔ tɛ koyi u yɛrɛ nɔ tɛ dɛ nin n'a ɲɔgɔn de b'u bila jɛnɛya la parce que o b'a sɔrɔ farikolo kununna cɛ tɛ yen mm. a tɛ ɲɛ min kɔ a bɛ kɛ muso dɔw bɛ muso dɔw bɛ furu u bɛ sɔrɔ so depuis ala y'u da u ma jɛnɛya kɛ mais nin sababu b'u don jɛnɛya la fo mɔgɔninfin dabaliya bɛ ban a ka cɛ lasigi a ka cɛ weele ah. a k'a f'a ɲɛna fɔlɔ na ne tun bɛ se ka kalo saba saba kun mais ne bɛ yɔrɔ min na bi ne tɛ se ka kalo saba saba kun ne farikolo b'a la ka n sɔsɔ vraiment a ka gɛlɛn n ma n'an b'a an k'a ɲɛɲini cogo min na an k'a ɲɛɲini ten a k'a fɔ a cɛ ɲɛna a ni cɛ ka communiquer a man nɔgɔn koyi a man nɔgɔn hali dɔɔni kɔlɔlɔ b'a la
ale ale cɛ dɔw b'u plɛɲɛ n muso ne muso ka eh, eh, sunna ni farida ko man bon eh, i to dɔɔni e laban bɛ boli i muso ye i yɛrɛ dabaliya bɛ ban o cɛ sugu de bɛ tila k'a fɔ e tanti tɛnɛ fɔlɔ in na ne yɛrɛ ne muso tun b'a ban dilan na mais sisan ne muso a ti da n'a ma n'a ma fɔ k'an k'a kɛ o fana ye mun ye tuguni o ye mun ye n bɛ sɔrɔ ka explication d'u ma kow bɛ ten de ɲɛnamaya yɛrɛ bɛ ten de lamini musow bɛ na de musow bɛ na de denmisɛnninya kɔnɔna na i tɛ fɛn caman dɔn i kɔni b'a kɛ ten dɔrɔn i b'a kɛ mais farikolo ka ɲaga ka ja yɛrɛ sɔrɔ o de la ni muso dɔw y'o n'o daminɛna muso dɔw la dɔrɔn aa cɛ baara bɛ cɛ bolo dɛ a faamuna a ko ale ye ekɔlikaramɔgɔ de k'ale tɛ ka se ka sɛbɛnni kɛ tuguni k'a tɛ ka se ka sɛbɛnni ɲuman kɛ sisan an bɛ yɔrɔ min na ko hali ekɔliden min bɛ ekɔli kunfɔlɔw la k'o ka sɛbɛnni ka ɲi n'ale ka sɛbɛnni ye ko sɛbɛnni ale fɛ sa k'a ka gɛlɛn ko parce que ale tɛgɛ bɛ vibrer de a bɛ yɛrɛyɛrɛ a ko vibrer bon yɛrɛyɛrɛli trembler et vibrer c'est pas pareil dɛ ne y'a faamuya

Bilaki bilaki bilaki ye mun ye o de ye nescafé ye
ale bɔra yen fɛ gana gana jamana la ka ganakaw b'a fɔ a ma ko black a ye café touba de b'a kɛ mali la u b'a fɔ a ma ko noir ghanéens b'a fɔ ko black voilà parce que o ye noir de ye olu fɛ a tɛ ne tɛnɛ ye café touba bi a ye gana eh, touba min a tɔ ye nigeria de ye
o de y'a to a jɔrɔlen don ko fasugu jumɛn b'a kɛ fɔlɔ yala bilaki de b'a kɛ wa a dun a dun o dun karitɔn de b'a bolo lit jukɔrɔ yen n'a karitɔn b'i bolo a labɔ tɛnɛ
e k'i tɛgɛ kɔrɔta ta lamini bɛna a ka diagnostic kɛ i tɛgɛ i tɛgɛ bɔ i kunbere kun eh, fɛ i nɔngɔn bɔ tabali sanfɛ lamini bɛ ka test k'i la i m'a ye eh, dɔgɔtɔrɔ a tɛgɛ bɛ ka yɛrɛyɛrɛ eh, ayi astafurula lamini dɔgɔtɔrɔ an bɛ tɛmɛ lamini n'o bɛ mɔgɔ min na i ka taa dɔgɔtɔrɔ neurologue de fɛ yen nɔ mhm. neurologue de ka baara ye o bana in furakɛli ye mais a ka a ka taa joona mm. parce que kana to a ka mɛn n'a bana mɛnna a furakɛli bɛ gɛlɛya dɔɔni mm. awɔ mm-hmm. a bɛ faamu quelle est la posologie la posologie normale par rapport à l'aspirine oh, posologie a y'a sɛbɛn cogo min na ale y'a fɔ cogo min na ko tension de b'a la ni tension bɛ mɔgɔ la i y'a dɔn an bɛ deli k'a fɔ ko aspirine tɛ tension fura ye o nka ale bɛ di de walasa joli kana simi parce que ni joli simina tension bɛ mɔgɔ min na tension ka teli ka na ni joli simi ye ni joli simina a bɛ mun bila mɔgɔ la AVC lamini bɛ siran bana jugu min ɲɛ a yɛrɛ ɲuman na. aa dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ ka bana lajɛ dɛ. awɔ yɔrɔnin kɛra sin k'i bayɛlɛma k'i kɛ mɔgɔ sugu dɔ ye. o de y'a to aspirine tacogo a bɛ fɔ a tigi ye karisa i y'a dɔn an fɛ yan mɔgɔw delilen bɛ n'i nana dɔgɔtɔrɔso la walama hali ni farafin furakɛla don n'i k'a tigi ma ayiwa tilancɛ ta a b'a fɔ a pour que bana yɛrɛ ka nɔgɔya joona est ce que n t'a kɛ kelen ye hmm. walama k'a kɛ fila ye siɲɛ kelen alors que mun fɔra i man ka tɛmɛ o kan n'o tɛ fura in tɛ baara kɛ bilen a dabɔra mun kan o ye ka joli yeelen pour que aspirine ka joli yeelen aspirine furakisɛ in i b'a tila tila yɔrɔ naani de ye i bɛ tilancɛ kelen de ta don o don donc a b'i n'a fɔ aspirine kisɛ kelen o bɛ bɛn tile naani de ma mais a nɔrabila bɛ yen nɔ a sachelama kuma dɔ la ni anw yɛrɛ y'a sɛbɛn banabaatɔ kun a bɛ k'ale ɲɛna ko dɔgɔtɔrɔ filila de k'a ye den aspirine de sɛbɛn parce que denyɛrɛnin bɛ mun ta dɛ sachelama n'o ye 100 miligramme nin ye dɔgɔtɔrɔ b'o de sɛbɛn a b'a f'i ye e balikutɔ k'o ta don o don sachet kelen n'i tɛmɛn'o kan hali n'i y'a kɛ sachet fila de ye a tɛ baara kɛ bilen mhm. parce que aspirine ka baara ka ca an mago bɛ a ka baara min na n'o ye joli kana simi ye n'i tɛmɛna sachet kelen in ka 100 miligram kan wala aspirine tilancɛ ta tilancɛ kan dɔrɔn o baara tɛ se ka kɛ bilen mhm. donc o de y'a to i man ka tɛmɛ o kan ɲininkali dɔ bɛ yan nɔ an b'o jaabi yanni an ka tɛmɛ parce que faamuyabaliya don a tigi ye message ci ne ma ale bɛ fɛ ka faamuyali de sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la lajɛliw bɛ kɛ cogoya min na k'a d'a kan ale m'a faamuya ko mali kɔnɔ ko lajɛliw bɛ kɛ cogoya min na k'a m'a faamuya mali dɔrɔn tɛ o ye diɲɛ jamana bɛɛ ye lajɛli kɛcogo sariyaw de b'a la mais jamana bɛɛ n'i ka sariya fana n'i taara dɔgɔtɔrɔso la sisan nɔ n'i bɛ fɛ ka lajɛ e tɛ taa guichet la wa lamini n'o y'a sɔrɔ i ma na ni dɔgɔtɔrɔ tɔgɔ jɔnjɔn ye mhm. n'e taara mɔgɔ min bɛ ka mɔgɔw lajɛ o don donc papiye bɛ d'i ma i ka t'o tigi de yɔrɔ la mhm. donc sisan nɔ misali la e lamini sisan e taara sisan e nana dɔgɔtɔrɔso la mhm. minnu bɛ ka tikew feere olu yɛrɛ de bɛ dɔgɔtɔrɔ dɔ d'i ma taa karisa fɛ yen parce que i nakun ye nin ye n'i ko kunkolodimi de b'i la mhm. n'i ko farigan de b'i la u b'a dɔn mɔgɔ min bɛ yen nɔ o furakɛli kama ni kaba de b'i la ni gɔnɔbana b'i la o n'a ɲɔgɔnnaw ni peseli don o b'o dɔn o b'a dɔn k'a fɔ nin ni nin b'o kɛ wa bi karisa de bi yan o kama nka e ni ne ka bɛn dɔrɔn lamini dɔgɔtɔrɔso cour kɔnɔ e yɛrɛ b'a dɔn nin ye docteur kulubali ye gynécologue don a bɛ dɔgɔtɔrɔso cour kɔnɔ tɛnɛndonya fɛ ɔ ale dun ka lajɛli don tɛ tɛnɛndonya ye parce que ale ye ɲininkali mun kɛ tan ko est ce que droit ti dɔgɔtɔrɔ banabaatɔ bolo i ka lajɛ dɔgɔtɔrɔ fɛ mun ka d'i ye dɔgɔtɔrɔso la o bɛ dépend n'i bɛ bɛn a tigi ka droit b'i bolo i ka lajɛ dɔgɔtɔrɔ fɛ mun ka d'i ye nka devoir fana bi dɔgɔtɔrɔ la n ko droit dɔ fana bi dɔgɔtɔrɔ la ne ti mɔgɔw lajɛ tɛnɛndon par exemple lamine e nana bɛn ni ne ye dɔgɔtɔrɔso la n'e taara sisan nɔ ko a mɔgɔ min bɛ ka tike feere ko docteur kulubali ka tike feere ne ma mhm. o b'a f'i ye docteur kulubali ti mɔgɔw lajɛ bi o e ni ne sina ka bɛn tɔnɔ dɔgɔtɔrɔso cour yɛrɛ kɔnɔ i b'a fɔ n ma e docteur kulubali cɔ ne kun mago b'e yɛrɛ la i tɛ n lajɛ wa mhm. lajɛli ti kɛ ten o i b'a bila i kun na k'a fɔ docteur kulubali tɛ yen nɔ lajɛli dɔrɔn kama a bɛ eh, n'a bɛ baara kɛ don o don baara dan tɛ maa lajɛli ye o mhm. a tigi bɛ baara wɛrɛw la dɔgɔtɔrɔso la parce que i bɛna don o don baara de kɛ hali sufɛla n'an bɛ baara kɛ o mhm. i tɛ a lajɛli dama kama i bɛ taa sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la san par exemple ni gynécologue fila bɛ yen san mhm. i bɛ taa sɔrɔ u b'u tila baaraw u b'u tila u ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ taa sɔrɔ san nɔ dɔgɔkun kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ lajɛli don bɛ se ka kɛ tile naani ye par exemple sisan nɔ ne bɛ se ka lajɛli kɛ tɛnɛn don ka lajɛli kɛ tarata don araba i bɛ taa sɔrɔ n bɛ opération kɛ alamusa i b'a sɔrɔ n bɛ opération kɛ mhm. jumadon n bɛ baara wɛrɛ la mun fana ti lajɛli ye parce que baaraw ka ca dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ a bɛɛ tɛ lajɛli ye o mhm. mais i bɛ taa sɔrɔ tɛnɛndon mun ne bɛ ka mɔgɔw lajɛ ne tɔɲɔgɔnkɛ in i bɛ taa sɔrɔ o bɛ ka opération kɛ o bɛ ka urgence donc aw b'aw tila ni don min na ne bɛ lajɛli kɛ i bɛ taa sɔrɔ o bɛ urgence lajɛ o bɛ opération kɛ ni don min na ale fana bɛ lajɛli kɛ i bɛ taa sɔrɔ bon ni e taara bɛn n'o tigi ka don ye mun tɛ lajɛli don ye droit t'e bolo e k'a fɔ k'o tigi k'i lajɛ o don a bɛ f'i ye non n'i mago bɛ docteur kulubali la i bɛ na ntɛnɛndon de ale b'i lajɛ ou bien i bɛna alamusa don ale b'i lajɛ donc o yɔrɔnin pour que ka faamuyali di a tigilama ma mhm. donc o ye a fɔlɔ ye filanan a ka ɲininkali bɛ tali fana kɛ lajɛli wagatiw la lajɛli wagatiw o fixelen don dɔgɔtɔrɔso la bɛɛ b'a dɔn baara kɛ wagati ye wagati mun ye mhm. mais i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yɛlɛma don lajɛli wagati la mais lajɛli wagati dama tɛ dɛ hali banabagatɔ hakɛ mun bɛ lajɛ mɔgɔ min ye généraliste ye o bɛ consultation hakɛ mun kɛ ani spécialiste ka consultation hakɛ kelen tɛ o lajɛli fasugu dɔw bɛ yen nɔ haraba haraba lajɛli tɛ i bɛ taa sɔrɔ banabagatɔ san nɔ n'i y'a lajɛ banabagatɔ dɔ bɛ don e ka san i bɛ miniti tan duuru kɛ parce que tant que a tigi mago ma ɲɛnabɔ a tɛ bɔ misali la lamini n'o y'a sɔrɔ ne bɛ dɔgɔtɔrɔso la kabini huit heures fo seize heures bon ne ka lajɛli la lamini ne bɛ mɔgɔ bi saba de lajɛ n tɛ tɛmɛ o kan hali n'i y'a sɔrɔ mɔgɔ bi saba ni kelen de farala liste kan n b'o barré k'a bɔ a la n ka lajɛli ye mɔgɔ bi saba de ye tile kɔnɔ misali la i bɛ taa sɔrɔ san nɔ banabaatɔ dɔ donna san e ye taa miniti tan a tigi bɔra a mago ɲɛnabɔra miniti tan dɔw bɛ o bɛ se ka don o mago tɛ ɲɛnabɔ fo heure kelen tant que o mago ma ɲɛnabɔ o tɛ bɔ biro kɔnɔ aw kana dan k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ ka suman de dɔgɔtɔrɔ y'a dɔn non tant que banabaatɔ ne yɛrɛ b'a fɔ banabaatɔ ye kan'i kɔnɔna kuma to yen i ka taa so k'an wele telefɔni na su fɛ n'o tɛ ne t'i jaabi yɛrɛ parce que maa tɛ bɔ dunun kɔrɔ k'i kɔnɔbara fɔ droit b'i bolo tant que e ka ci in ma ban hali n'an bɛ bi tile bɛɛ kɛ e dama ka ko la tɔw bɛ labila u bɛ taa so ni heure sara u ka na sini en tout cas tant que e mago ma ɲɛnabɔ e man ka bɔ biro kɔnɔ ouais donc lajɛliw bɛ kɛ o cogoya de la eh, dɔgɔtɔrɔso la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ min ye médecin généraliste ye a bɛ se ka kɛ a tigi maa bi duuru lajɛ maa kɛmɛ yɛrɛ tile kɔnɔ o ni garidikɛlaw fana ka lajɛliw tɛ kelen dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la wula fɛ de wula fɛ ni e taara wagati min na baara jiginna ni urgence yɛrɛ tɛ dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ man k'e lajɛ yɛrɛ k'a fɔ ne kun bɛ baara la sɔgɔma in na wulafɛla de la ne b'a masɔrɔ n ka taa n'e taara garidikɛla yɛrɛ man k'e lajɛ parce que e bɛ ka garidikɛla bali k'a ka baara kɛ o la urgence olu bɛ mɛn aran na olu degunnen don alors que e mun ye tɛmɛbaa ye mun tɛ urgence ye e de y'u bali ka urgence lajɛ donc docteur yɛrɛ bɛ se k'a f'i ye taa e t'urgence ne t'i lajɛ n bɛ yan urgence de kama ne tɛ yan nɔ lajɛli nɔ bon lajɛli heure bɛ dépend lajɛli heure la Lamine façon bɛɛ de b'a ye Mali la vous savez que Lamine ne yɛrɛ ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'a lajɛ technique jumɛn de marché Mali la n y'a sɔrɔ a si tɛ marché lajɛli façon finalement i tɛ mɔgɔw lajɛ bilen i yɛrɛ de bɛ fɛn kɛ e yɛrɛ fɛ nin bɛ sariya kɔnɔ a banna parce que n'i ko k'i bi mɔgɔw de mago ɲɛnabɔ eh? ala yɛrɛ ye mun fɔ e tɛn'o kɛ bilen parce que mɔgɔ yɛrɛ bɛ ka mun kɛ o tɛ ala yɛrɛ ko alors que dɔgɔtɔrɔya sira filɛ nin ani ala sira man jan ɲɔgɔn na koyi a bɛɛ ye kelen parce que ɲumanya sira de don eh, fɔlɔ fɛ ni ne kun bɛ mɔgɔw lajɛ ne kun bɛ lajɛli ne kun bɛ mun kɛ i bɛ taa sɔrɔ cahier dɔ de bɛ yen nɔ i bɛ taa rendez-vous ta consultation n'i taara rendez-vous ta sisan Lamine consultation heure si tɛ yen ko ne ma consultation kɛ heure mun na i bɛ taa sɔrɔ ne kun bɛ consultation kɛ eh, fajiri mana seli ka ban dɔrɔn n bɛ consultation daminɛ i n'a fɔ 5 heures 40 ninnu mais ne y'a jateminɛ n ko a man ɲi parce que insécurité de don parce que an y'a ye an ka karamɔgɔ caman y'a kɛ mais ne yɛrɛ n'a miiri ko nin lajɛli heure tɛ ɲuman ye parce que voilà ɲuman tɛ fɔlɔ fɛ an ka karamɔgɔw tile la insécurité ba kun tɛ sisan n'a fɔra ko i ko mɔgɔ ma a tigi 5 heures 30 k'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la wala 5 heures 40 a i y'a tigi bila insécurité la jango a tigi dɔw bɛ yen nɔ u bɛ yɔrɔ min na yɛrɛ hali bolimafɛn yɛrɛ tɛ sɔrɔ yen donc n ye n ka heure falen k'a kɛ 6 heures 30 ye n y'a ye hali 6h30 ni mɔgɔw bɛ na retard la parce que lajɛli filɛ nin ye mɔgɔ hakɛ dɔ dɔ bɛ yen nɔ mun ne b'o lajɛ y'a dɔn k'i ma ko mɔgɔ bi saba ni tɛmɛ kɛr'i kan e ti lajɛ bilen o fo tɔw ka ban par exemple sisan nɔ ne y'e wele e ye mɔgɔ filanan ye ɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ minnu nana e ɲɛ minnu bɛ e kɔ aran na normalement parce que u tɔgɔ bɛ e kɔ mais olu solila ka na dɔgɔtɔrɔso lajɛli ye par ordre d'arrivée ordre d'arrivée kɔrɔ de ye mun nana mun ɲɛ donc k'a fɔ e tɔgɔ sɛbɛnnen don dɔrɔn eh, ne ma ye kun i ka to donc e bɛ bila kɔfɛ donc n y'a ye mɔgɔw bɛ na retard la bon mali la baara bɛ daminɛ 7h30 de 7h30 de o kɔrɔ ye o kan ka mɔgɔ sɔrɔ i bɛ labɛnw kɛ 7h45 ninnu o k'a sɔrɔ a daminɛna parce que hali dɔgɔtɔrɔso la ni dɔgɔtɔrɔ taara o tɛ dɔgɔtɔrɔ bɛɛ ye mais dɔgɔtɔrɔw ka ɲɛmɔgɔ ninnu n'i taara i bɛ taa sɔrɔ anw bɛ réunion de kɛ réunion ɲɔgɔnye dɔ bɛ yen nɔ mun bɛ kɛ parce que banabaatɔ minnu sira dɔgɔtɔrɔso la kibaruya min bɛ dɔgɔtɔrɔso la parce que i ma si dɔgɔtɔrɔso la o dɔgɔtɔrɔ minnu sira u bɛ compte rendu kɛ e o ye service bɛɛ ye mun kɛra minnu mɔgɔw bɛ si a yɔrɔ la donc compte rendu bɛ kɛ k'a lajɛ kuma dɔ la donc k'a lajɛ banabaatɔw degun jumɛn de b'u kan mun ni mun kan ka kɛ ainsi de suite n'o banna lajɛliw bɛ daminɛ maintenant i bɛ taa sɔrɔ 6h30 n y'a ye mɔgɔw tɛ na toujours hali bi mɔgɔw b'a fɔ aa dɔgɔtɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la an ka yɔrɔ ka jan n ye n ka lajɛli b'o la k'a kɛ 7h30 ye n y'a ye mɔgɔw bɛ na retard la hali bi n y'a b'o la lamini n y'a kɛ 8h ye hali bi mɔgɔw bɛ na retard la k'u ka yɔrɔ ka jan n y'a b'o la n y'a kɛ 8h30 ye n y'a ye mɔgɔw bɛ na retard la ne ko bon n ti jigin 8h30 kɔrɔ bilen n'i nana bɛn n'a ye o don n'i ma bɛn n'a ye i ti lajɛ a banna y'a dɔn hali n'i y'a kɛ midi de ye dɔw bɛ na fitiri fɛ n'i y'a kɛ fitiri ye dɔw bɛ na minuit o ye fɔlɔ ye filanan ɛɛ i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ lajɛli kɛcogo fɔlɔ fɛ ni i nana n'i tɔgɔ sɛbɛnna rang na ne b'a f'i ye i ka lajɛli bɛ kɛ 7h30 donc banabaatɔ de parce que ne bi miniti tan duuru duuru de bɛ bila banabaatɔw ni ɲɔgɔn cɛ a mana kɛ cogo o cogo a ka ca a la fɛ miniti tan duuru b'a sɔrɔ i tilala banabaatɔ kelen na donc i bɛ mɔgɔ hakɛ mun lajɛ tile kɔnɔ i b'o de jateminɛ karisa e ka rendez-vous 7h30 mɔgɔ filanan o ta ye 7h45 ye sabanan ye 8h naaninan ye 8h15 fo ka taa mɔgɔ bi saba in dafa e maa mun kan ka lajɛ 7h30 e yɛrɛ tɔgɔ bɛ kaye kɔnɔ 7h30 n ka secrétaire b'e wele karisa bɛ yen wa lamini sila bi yan n'e tɛ yen an bɛ tɛmɛ e kan n'e nana 7h45 ne tɛ e lajɛ bilen parce que e donna mɔgɔ wɛrɛ ka heure kɔnɔ kan'i jɔ ne ma a ah, san de kun gosira an ka quartier la o de y'a to n bilala retard la karisa de kun non o y'o bannen ye donc lajɛli sariyaw de b'u la mɔgɔw kan k'o sariyaw de bato donc kana filɛ k'a fɔ ko droit b'e bolo dɔrɔn droit ti dɔgɔtɔrɔ bolo ou bien droit ti dɔgɔtɔrɔso